production jabarani filɛbagaw an ka foli ani tanuni b'aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'aw fo dan tɛ foli min na bi kari marisi kalo tile mugan ani naani san ba fila ani mugan ni naani aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri min ɲɛsinnen don an ka sigida ale ni sanuya sabatili kow ɲɛnabɔli ma ale ye lasigi boloda lasigi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka ba maliba dugukolo minnu tiɲɛnen don olu dugukolo baaraw ka boloda o lasigi kɔnɔna na fɛn min ye an ka premier minisiri ye n'ale bɛ wele ko shogɛl kokala mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan ale ni minisiri caman caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka banki mɔnjali dirɛtirisi ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan alamisa marisi kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan ni naani fɛn min ye anw ka minisiri min ɲɛsinnen don jamana kow ɲɛnabɔli ale ni kɔkan kow ɲɛnabɔli ma n'o ye monsieur abdulayi jɔp ye ale ye siniwaw ka guvɛrinɛri ka ciden min ɲɛsinnen don farafinnaw ka kow ɲɛnabɔli ma ale ye o bisimila an ka ba maliba kɔnɔna na o bisimilali kɔnɔna na fɛn min ye teriya ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛn ni kelenya o sabatili kumaw o bolodala o kɔnɔna na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin irisilakaw ma u ka kalatafili kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamana maɲɛma kɔrɔ ye n'o a bɛ wele ko putin ale de kɛra u ka jamana maɲɛma kura ye tuguni o kɔnɔna na jamana maɲɛma caman caman olu ye tasibila kɛ a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana maɲɛma n'o ye kolonɛli asimi goyita ye ale bɔra ka tasibila kɛ ni ka duwawu caman kɛ a ka nin fanga kura ɲɛnamayali la

ka kɛɲɛ ni u ka taama ale ni u ka jamana kɔlɔsili ye an ka jamana finitigilakaw n'an b'a f'olu ma ko les fama olu ye dankari an juguw la n'a bɛ f'olu ma ko les terroristes kidali région kɔnɔna la nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bayangara région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dukɔnbɔ komini na nin kɛra cɛ fila de ye u tun bɛ moto sanfɛ tekuru ale ni jɔnbɔlɔ cɛ banbaganci walew ye kisɛ k'u kan ala o kɛra sababu ye ala ye kɔfɛmɔgɔ ka kalifa minɛ a la an bɛ tasibila kɛ k'a fɔ ko ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya ani an bɛ welewele kan bila an ka jamana fintigilakaw ma ani an ka jamana maɲɛmaw ma u k'u hakili to kɛrɛnkɛrɛnya la mɔpti region surtout surtout fɛn min ye bayangara bankas ale ni koro mara ye alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan naani nizɛrilakaw olu dusukun kasilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ banbagaci wale n'a bɛ fɔ olu ma ko terorisiw olu ye nizɛrilakaw ka finitigilaka maa mugan ani saba bɔnɛ u ni na ni ka tila ka u ka maa tan ani wolonfila jogun o kɛra sabu ye fɛn min ye nizɛrilakaw ka minisiri min ɲɛsinnen don finitigilakaw ka ko ɲɛnabɔli la ale bɔra ka taasibila kɛ banbagatɔw ye ani ka kunnafoni di nizɛrilakaw ma ko u bɛna taasibila kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko deyi ko o bɛ daminɛ jumadon ka taa bila kari la ni ne bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo